ọgwa ọka ịdị deti awa na ndị igbo niile ekene m na ekene unu a sị na moto gbuo mmadụ ovunagakwa na onye ogburu egbu ọkwa nne igbo zuru nze zuo ọzọ ekene m na ekene unu a sị na nwata wapụ egwu n'ụlọ ọ gbaa ya na ama e gbuo dike na ọgụ ụlọ ndị be anyị n'ikpeazụ na-eyi ejikwe nwayọọ chọbanụ dike ka ọ bịa na ụfụgo ọgwụ ọnụ kwụrụ n'ikpe agụ ọkwa nne nganga gbuo eme n'ụzọ onye akwara m akwa ọta ka agụ na na nka oke ibe na-eme oo ibe ka ibe na-eme n'anị igbo onye ọbụla na-egharị n'anya ka amarala eyi esime mbụ na-asụ anya nri mgbịrịmgba amakwa na ilo na-atụ egwu ọkwa eziokwu na-ekwe na ọgwa anyị ji n'aka ọgwọ ndụ ọgwọ ego ọkwa na-evute akụ evute na ibe dị mma nya ka anyị ejide n'aka wee sị na ọ ya adịrị anyị niile mma igbo bụ igbo anyị ya adịka ndụ kaa nya nka a sị na ọkwụchie anyị n'ụzọ ata jikwenụ nwayọ ọlụgwunye ya anya a sị na mgbọchi ọbụla ochichi na-achọ onye ọ ya adagbu n'ezi oje abụha anyị nugwo nya ka m ji ekpe ekpere wee sị na igbo bụ igbo ya adịrịrị ma ọ nọ n'ụlọ ma ọ nọ n'ezi mana onye ọbụla cheta omenala igbo bụ ibe a na-ekwu okwu ya maka omenala ndị ya dịrịrị onye o nwere agwụ ya jekere lụọ agwụ ka ọ mara ibe ọ na-emere onwe ya ọ bụrụ ọgbanje ka ịbụ ijenu setụlụọ ndị mmiri ọ bụrụkwanụ na o nwere ụgwọ i ji na ụwa ijenu kwụọ nya akwụọ ọ bụrụ ụwa ka eburu gị gboo gboo a sị gị gị were ọsọ were ije gbajebe ka eje buoro gị ụwa ka ị nwere onwe gị maka na ọ na-abụ nwata bịa ụwa ajụ ajụjụ kedu ibe mere o ji bịawakwanụ ya bụ ụwa ka amalele ya esi me mbụ na wesụrụ ya nri ebido ajụjụ n'isi ajụchaa nya ewere nwayọọ chịkọrọ ya ụbọchị ibieri ya bịa eji ebi ndụ ọkwa eziokwu igbo bụ igbo onye ọbụla tete n'ụra maka na tata na-abị ọ na-abụ ịmụzie nwa enweghị onye na-agbazi nwa gị ọkwa eziokwu ọsọ gị mụta oke ka ịmụta oke abụọ ọgbasa gị maka ịmaghịla o siri bi ndụ gboo gboo ele abụ o si bie ndụ gboo gboo ma ọ bụrụ na o kwuru na ya bịa ụwa ọzọ na ya ja atọ nne ya ma gbuo nya egbue ma ọ kụgbuo nya akụgbuo ya emechakwa ya ịnugwo maka na ọ bụ ibe e kwuru n'ụwa gboo gboo nya ka o ji adị mkpa mụta nwa ma nwayọ gbuoro ya ụwa busie nya ike haziere ya ndụ ọfụma mgbe gboo mgbe gboo gara aga mmadụ enwụwa e nwere ka mmadụ ya esi wee nwụa na-eti niile ebuoro ya ụwa o jebere onwe ya ma ndị o kwuru n'ọnụ ya ma ndị agwọrọ agwọ mana tata gịnị na-eme n'ala Igbo ajụjụ Igbo bụ Igbo biko gịnị na-eme ka mụ na-ajụ a sị na osisi atụrụ anya ọdịda o kwezịghị ada nke ji nwayọọ nọrọ onwe ya kwụrụ daa na na-elebe ya anya mana ibe ya ama ama bụ ejikwe ihe dọrọ mma egbu na-elebe anya iwere dọrọ ma aga ya ọ na-eleghị anya maka sọ mma gbuturu ya bụ ibe ọkwa eziokwu nya ka ị ya eji marụ amarụ obodo tekwara aka nwelu ndị ọ dị soro ha nya ka igbo ya-eji tete n'ụla ndị igbo biko tete n'ụla na mgbịrịmgba na mgbịrịmgba alitenti ka anyị na-akụrụ igbo niile ka onye ọbụla tete n'ụla maka na ndị hafụrụ omenala ba coronavirus egbu onye mana ọ bụrụ na ijidesi omenala gị ike wee kpawachi gị atị na ọtụ ọkụ ka onwe na-enwe ada ọ bụ coronavirus nwe anyị ya ka m ji ayọ igbo niile na omenala amaka maka na iwelu nka irie m ego inye m nka anara nga ego obodo ederuni mbọchị emerụ n'ikpeazụ onye ọbụla ekwue na ife jere rie eri ya maka na ọ na-abụ o jeri karịa ahọ ọgwụ ọhụụ nsị na-eji eme offload ọkwa nne ama baba n'ime ọhịa mee offload onye ọbụla ejebere onwe ya igbo bụ igbo onye ọbụla tete n'ụra maka na ife m ji ekwu nya bụ ife ụfọdụ na-etokwa ahọ onye too ahọ jee n'ụlọ ọgwụ amịchasị anya efunatara anyị esuo egbe n'elu esie nri onye ọbụla erijuo ahọ ọkwa ya bụ ọnwụ ike obodo na-ete obodo tetenụ n'ụla maka na ikenga adịghị ile esunye ọkụ ọkwa adịghị ile atọrọ nkịta nya ka moto ji agba gbuo mmadụ oji aka ya wee vuru onye o gburu funagakwu ya nganga gbuo m n'ụzọ onye akwara na akwa ọta ka agụ igbo niile mgbe e mere ekwu onye bụ okwu atị na onye agwara marụ akwụkwọ na ọzọ na-eyi eji ka akọrọ akọrụ maka ife a na-eme bụ ife mmụọ mmụọ bute ka ọ dịka oje ha agwụ mbọchị ọ gwụrụ o vurukwa ọzọ bịakwakwa ya ka ihe eji marụ na mmụọ na-eme mmụọ ji ekwu mmụọ na-eke maka na ife ọbụna bịara n'ụwa na ọ bụ mmụọ na-eme ihe ma ọkwa nya ka ndị ụka ji ejide anyị n'ọrụ anyị efezina mmụọ e wee bụrụ na Chukwu wee dị anyị n'aka jụọ ba onye bụ Chukwu asị na Chukwu bụ mmụọ ndị Igbo tetenụ n'ụla maka na nni anyị ji bụrụ ọgwụ anyị ife ndị na-eme n'ụwa ka e jiri mara ndị Igbo bụ Igbo ekene